Dia dhuit. Tá scéal agam duit. An codladh. Fadó fadó in Éirinn, bhí eolas agus eagna difriúil ag gach duine faoin domhan. Bhí an fhilíocht sna focail, agus bhí na focail againn ar ár dteangacha. Cosúil le Fionn Mac Cumhaill nuair a ligh sé a ordóg the, tar éis teagmháil leis an spuaic ar chraiceann an Bhradáin Feasa, bhí léargais dhúchasacha againn. Caibidil 1. Bhí Ard-Rí ab ainm Iarla ina chónaí sna sléibhte. Thaitn an ceiliúr éan leis. Thaitn ceol na habhann leis. Bhí rudaí ar fheabhas! Ach bhí sé tugtha don fiosa aislingeachta. Oíche amháin. Bhí Iarla ina luí faoi spéir lán le réaltaí. Bhí sé ag smaoineamh. Táim ag éirí níos sine. Níl páistí agam. N'fheadar cad a tharlóidh lenár n-oileán iathghlas. Nuair a fheicfidh mé an chéad réalta reatha, déanfaidh mé guí. Go tobann, chonaic Iarla réalta reatha ag scinneadh trasna na spéire. Rinne Iarla guí. Ba mhaith liom a bheith in Éirinn sa todhchaí, sa bhliain dhá mhíle is a fiche cúig. Thit codladh trom ar Iarla. Dhúisigh sé de gheit. Cá raibh sé? Bhí baile beag i bhfad uaidh. Agus thosaigh sé ag siúl. Bhí an ghrian ag éirí. Agus ní raibh éinne ann. Bhí gach rud ciúin. Tháinig leaid óg. Bhí éadaí aite air. Haigh, a chara! arsa Iarla. Ba bheag nár stop an leaid. Bhí sé ag féachaint ar rud éigin ina lámh. Nuair a tháinig sé Iarla, lig sé cnead as. Cá bhfuil Inis Caoin? arsa Iarla. Bhí máthair Iarla ina cónaí ar an oileán agus bhí fonn air cuairt a thabhairt uirthi. Ní thuigim, tá brón orm, arsa an leaid. Inis Caoin, arsa Iarla arís. Ennis Keen, a dúirt an leaid. Cén fáth a bhfuil tú ag caint mar sin? a cheap Iarla. Thaispeáin an leaid comhartha dó. Ar bharr bhí Ennis Keen scríofa go soiléir. Thíos faoi bhí Inis Caoin sofheicthe go fann. Sin neamhghnách, arsa Iarla. Bhuel, tá mo mham ina cónaí ann. Imigh liom. Tá tú neamhghnách, a cheap an leaid óg. Níl duine ar bith ina gcónaí ann. Cén fáth a bhfuil tú i do dhúiseacht agus gach duine eile ina gcodladh? a d'fhiafraigh Iarla. Tá mé ag traenáil le haghaidh maratóin. Ar mhaith leat teacht liom? Go hInis Caoin? Chuala mé go raibh wolves ina gcónaí ann. Bhí Iarla trína chéile. Thaispeáin an leaid pictiúr ar a ghléas ina lámh. Wolves, a dúirt sé. Stop Iarla. Bhí an leaid seo chomh haisteach. Thóg Iarla anáil isteach agus dúirt sé. Inár gcroíthe, sa ghaoth, san uisce, dúirt spiorad na hÉireann, an créatúr maorga sin atá chomh sainiúil le héiceachóras na hÉireann, Ní Wolf é sin. Cad is brí le Wolf? Ní bhraithim ciall ar bith san fhocal. Is mac tíre é. Tá súil agam gur bhain tú sult as sin. Ceapaim go bhfuil réimse feasachta eile nuair a smaoiníonn muid trí Ghaeilge. Táim ag tnúth leis an gcéad chaibidil eile a roinnt leat. Go dtí an chéad seachtain eile, Grá mór. Molly.